yo salamalekum an filɛlikɛbaga cɛman na musoman u bɛɛ ni minnu bɛna tila k'an filɛ kɔfɛ n bɛ fɛ ka nin video kɛ ka n da don ko dɔ la ko minnu bɛ ka caya caya réseau sanfɛ kumaw cayara bɛɛ bɛ k'i ta fɔ a kɛra tan a bɔra tan moi en tant que malien droit bɛ n fɛnɛ bolo ka bɔ ka kuma n b'a fɔ ma liberté d'expression na kow don iba one n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ man k'i da don cɛ n'a muso cɛla la mais ni cɛ n'a muso yɛrɛ y'u ka ko ta ka kɛ bɛɛdakanko ye k'a ta ka bila réseau sanfɛ droit bɛ bɛɛ bolo k'i hakilinata fɔ de un ne b'a daminɛ min bɛ iba one ni nɛnɛ cɛ ne t'a dɔn n ma deli ka iba one ye n ma deli ka nɛnɛ fo n ye iba one ye concert kɛyɔrɔ na n ma deli ka nɛnɛ kɔni n y'a faamu mais ni ko kɛra cogo min na nɛnɛ y'a fɔ cogo min na ne tɛ jo di cɛ si ma n tɛ jo di muso si ma n bɛ jo di nɛnɛ de ma parce que nɛnɛ ye kuma min fɔ mɔgɔ adamadenya hakilima tɛ se ka nin mɛn k'i bɛ taa kuma ɲini kɔrɔ yɛrɛ la nɛnɛ ye min fɔ ne b'o de dɔn ni iba one fɛnɛ dalen don a ka cɛya la iba one fɛnɛ ka bɔ k'a ta fɔ n'o fɛnɛ kɛra tiɲɛ i n'a fɔ ma fɔ wɔɔrɔnda ne bɛ bɔ k'a fɔ tuguni iba one tiɲɛ na i ye min fɔ tiɲɛ don mais pour le moment ne ye nɛnɛ de ta lamɛn nɛnɛ de ta ye tiɲɛ o de ye ne kun minɛ parce que an bɛ filɛli kɛ an bɛ eh, faamuyali kɛ ni hakili ye gladiaw bɛ faamuyali kɛ n'u kɔkili de ye n kana se ka kilo da dɔn mais n tɛ bɔrɔ da dɔn walahi o ye kalabanciden ye nɛnɛ ye kuma fɔ cogo min na adamaden si tɛ se ka nin lamɛn k'i bɛ baara kɛ ni hakili ye bi de aw bɛ bɔ k'aw jɔ ko nɛnɛ bɔra ka kuma réseau sanfɛ nɛnɛ tɛ muso ɲuman nɛnɛ sungurunba nɛnɛ y'a danbe feere jɔn pere kumana réseau sanfɛ an tɛ segin kɔfɛ aw ka miiri dɔɔni bɛɛ t'aw ɲɔgɔn nɔlɔma ye dɛ gladiaw bɛɛ t'aw ɲɔgɔn hakilitan ye dɛ bɛɛ tɛ sidiki jugu ye dɛ bɛɛ tɛ aw iba one ka fan ye dɛ aw b'aw sigi aw bɛ miiri aw b'a kun aw b'a da aw ka côté la cɛ ma taa ni nɛnɛ ka kuma ye ouverture média la muso ma taa n'a ye iba one de taara n'a ye o preuve ye mun ye cɛ bɔra ka kuma e muso kan cɛ ni e muso taara polisi taara dat ko bɔra a la a ma tɛmɛ un mois et demi kan e tilara tuguni e taara u ka plateau kan e n'u ye kuma caman caman fɔ plateau kan avant ça e ni cɛ ye ɲɔgɔn ye cɛ ye kuma nin dɔn cogo di iba one e de y'a f'a ye nɛnɛ y'a ka preuve bɛɛ sɔrɔ bon an k'o to yen e tila ka t'a yira système sanfɛ e nɛnɛ clash ko muso furu kun ye de ka se k'i ba ladon ni muso tɛ se k'i ba ladon fo ka kɛ poroba ni tubabu ye k'i da ça veut dire depuis yen i b'a yira nɛnɛ tɛ muso ye nɛnɛ bɛ bɔ de nɛnɛ tɛ se k'a janto e ba la e taara ouverture média la k'i muso lebu ka kuma bɛɛ fɔ ka kuma bɛɛ fɔ mɔgɔ yɛrɛ ni mɔgɔ bɛ jɛ cogo di bɛ tila ka taa o lebu da kɛnɛ ma k'a fɔ cogo di e ni mɔgɔ min y'aw julankolon yira ɲɔgɔn na mɔgɔ kan k'i bɔ o k'a fɔ k'i bɛ t'o tigi lebu fo ka tila k'i yɛrɛ coron iba one i y'i yɛrɛ coron de i yɛrɛ maloya i y'i kunmasuuli donc iba one e ka fanw bɛ ka min kɛ tan toi tu es fier de ça donc e bɛ fɛ sini ni sinikɛnɛ n'e den kɔrɔbayara ka école kɛ ka tila école la e den k'a kan bɔ depiteya nɔfɛ mɔgɔw b'a fɔ k'u tɛ voter e den parce que ko sunguruba den don e bɛ ala deli o la Iba One Iba One e bɛ ala deli ni e den k'a bɛ kɛ mɛri ye mɔgɔw k'a fɔ k'u tɛ voter e den parce que k'a ba tun ye sunguruba ye Iba One e bɛ ala deli o la Iba One walahi e tɛ denfa ɲuman ye e tɛ hadamaden ɲuman ye Iba One e bɛ fɛ ni anw denw ni e denw taara ɲɔgɔn sɔrɔ école la ou bien an dɔgɔninw o ni e denw taara ɲɔgɔn sɔrɔ école la an dɔgɔninw ka to ka wo ci e den na de ko sunguruba den filɛ Iba One e bɛ fɛ o de ka kɛ wa Iba One ne b'i ɲininka Iba One e bɛ fɛ o de ka kɛ wa Nɛnɛ ko a ka video kɔnɔ ko un an e ma deli k'i den lajɛ e ma deli k'i den ɲininkali kɛ e ma deli ka fura san i den hali nɔnɔmugu binani tɛ e ma deli k'a san i den e dun y'i den tɔgɔ da i fa de la Iba One ça veut dire que ni e fa tun bɛ balo la ala ka hinɛ a la e b'a to fanw nɔfɛ ko ani sanga nɔfɛ ko ni succès ni concert nɔfɛ ko la e b'a to kɔngɔ b'i fa faga e tɛ se ka kɛmɛ fila bɔ k'a di i fa ma Iba One je suis désolé pour toi bilahi hakilima bɛɛ b'a dɔn e ka ko bɛna laban cogo min na an ka sigi an ka filɛ ni tiɲɛ don Nɛnɛ y'a fɔ cogo min na Nɛnɛ ka kuma ne b'o de dɔn wa hali Nɛnɛ ka ko in tɛ e ka hadamadenya taabolo ne b'a dɔn Iba One e laban cogo tɛ ɲɛ parce que e tɛ se ka ko foyi sɔrɔ i wɔsi la f'i k'a ɲini ni mɔgɔ dɔ tɔgɔ de n'i m'a ɲini ni buzz wa buzz tɛ kɛ foyi ye sokɔnɔ kuma n'a ma k'i fa ye a bɛ k'i ba ye ou bien a bɛ k'i muso ye n'a ma k'o si a bɛ kɛ Sidiki fa ye e Iba One cɛ tɛ kɔrɔbaya bon n bɛ pan o bɛɛ kunna Gladiaw bɛ ka réseau ɲagami fan bɛɛ kɛ sɔ nikɔrɔn ni fa ye ban ye kuma kelen nɔfɛ ko parce que pourquoi Sidiki il a hébergé Nɛnɛ ni aw tɛ hadamadenya dɔn ni danbe t'aw la ni hinɛ t'aw dusukun na hadamaden hinɛkɛlaw ma ban fɔlɔ quoi vraiment moi j'en profite ne bɛ n profiter nin yɔrɔ na ka Sidiki fo trop ka Sidiki fo Sidiki ne tun bɛ ni n ka président ye ɲɔgɔn fɛ ne tun t'i dɔn bi de ne y'a dɔn Sidiki ye den ɲɛnama ye ko parce que ko sidiki ye nɛnɛ héberger bon bref sidiki ye nɛnɛ héberger parce que Iba One ye nɛnɛ gɛn ou bien nɛnɛ ma se ka mɔgɔ si wele fo sidiki aw yɛrɛ ka kuma ko Iba One jugu ne bɛ aw ɲininka a ye na ni preuve kelen n'a sɔrɔ aw tɛ den tɔmɔni denw ye ko aw ye halala denw ye ko aw filɛ ko aw tɛ mɔgɔ jugudenw aw tɛ ɲɛgo ye aw tɛ sigi jugu aw tɛ fɛ ka sigi faga de n'aw tɛ fɛ ka sigi ka mangoya de a ye na ni perefu kelen perefu na i b'an de la k'a fɔ ptoro sanfɛ u bɛ pbi ma sigi ne jugu de sigi ne mande ne sigi tɛ kuma i b'a'o fɔ aw ye kuma jumɛn depi den kɛsin ka mɛ tan i b'a ma fɔ cɛ si ale sigi mande i b'a'o fɔ pto si kan ale sigi mande o kɛ an ka na tuguni depuis 2015 fo sisan sidiki fɛnɛ m'a fɔ mɔgɔ si ye ko ne ni ibawan man di ibawan ye ne jugu de jɔn ye sidiki yira nɛnɛ la e m'a yira i fa m'a yira i ba m'a yira ne yɛrɛ m'a yira ibawan de ye sidiki yira nɛnɛ la ko lui c'est mon frère c'est mon ami nin ye n terikɛ de nin ye n balima de n dɔgɔnin don ne bɛ e ɲininka e e muso min bɛ ka vidéo kɛ e ma furu mɔgɔ ma deli ka furu aw fɛ yen e min bɛ ka vidéo kɛ ne bɛ e ɲininka ni e cɛ y'i gɛn e cɛ dɔgɔnin bɛ yen moyen b'a ye k'e ladon e bɛ jɔn de wele muso muso ɲuman mana gɛn a tɛ boli ka taa fɛ yen a tɛ boli ka taa fa fɛ yen a bɛ to furu in de kɔnɔ furu in kɔnɔ malheureusement cɛ ni a dɔgɔnin tɛ so kelen kɔnɔ donc a bɛ taa cɛ dɔgɔnin fɛ yen kɛ ou bien n'a sɔrɔ ibawan kun y'a fɔ de ko nɛnɛ ne jugu ye sidiki ye k'o fɔ nɛnɛ ye ni nɛnɛ kun y'i tugu ka sidiki wele là an kun bɛ se ka fɔ nɛnɛ il a fait elle a fait exprès ibawan m'a fɔ e ye ko a jugu ye sidiki a m'a fɔ ne k'a jugu ye sidiki a m'a fɔ maliyɛn si ye k'a jugu ye sidiki ibawan b'a fɔ plateau kan kuma bɛɛ ale ni sidiki foyi t'u cɛ ale dɔgɔnin ni sidiki a ka jeliba de don jeli bɛ ɲa hɔrɔn ma i n'a fɔ hɔrɔn bɛ ɲa jeli ma cogo min na D'ailleurs yɛrɛ mali yɛrɛ musique kɔnɔ génération na mɔgɔ tɛ sidiki ma ɲa min ma i m'a faamuya ni i kɔrɔkɛ muso ser'i ma ko n cɛ ye n gɛn i bɛ mun kɛ i bɛ téléphone ta i b'a cɛ wele aw m'o de fɔ ok bon ne bɛ fɛ k'aw ɲininka n'a sɔrɔ ibawan dalen don a ka denbaya la k'a dalen don a ka cɛkisɛya la a dalen don a yɛrɛ la k'a ŋaniya ka ɲi iba ka bɔ k'a fɔ sidiki ma ne wele donc n'o kɛra an bɛ min fɔ sidiki ma n b'o fɛnɛ fɔ ou bien aw dɔ ka na ni preuve ye k'a yira ko ibawan ma sidiki wele o preuve t'aw si bolo o preuve t'e bolo o tɛ ne bolo o tɛ mɔgɔ si bolo yan bɛɛ bɛ k'i da sago de fɔ aw y'a ye mɛn yɔrɔ jumɛn ko ibawan ma sidiki wele aw b'o dɔn cogo di iba bɛ k'a dabiri aw dara de parce que aw ye vous êtes bêtes les, les gars ils s'enrichissent sur vous ou bien est-ce que iba y'a fɔ aw ye ko sidiki ma n wele wa ou bien sidiki y'a fɔ n ma iba wele wa nin yɔrɔ na maliyɛn den bɛɛ kan ka chapeau bila sidiki ye ka sidiki respecter k'a dɔn sidiki tɛ den lankolon ye kuma minnu bɛ fɔ sidiki ma tiɲɛ tɛ ni sidiki filila don min na e cɛ an fɛnɛ b'o fɔ kɛ an b'o fɔ ne tɛ sidiki ka fan ye ne gaspi ka fan ye mais mɔgɔ mɔgɔ ne ka président bɛ ɲɔgɔn fɛ ne tɛ se k'o tɔgɔ tiɲɛtɔ ye nkalon kan quoi ne tɛ se k'o tɔgɔ tiɲɛtɔ ye nkalon kan e ibawan n'a fɔra ko e de ka denbaya bɛ ka gérer i ka fanw fɛ cɛ hali e ye muso wɛrɛ furu i ka fan dɔ bɛ e muso ko k'e ye muso la ne de b'o f'i n'i ma changer ne bɛ ko k'i ni artiste min bɛ featuring kɛ n'o ma ne ka fan ye o tɛ kɛ e ma ibawan bɛ kɛ cogo di kɔrɔbaya dɔn sa iba c'est à dire quoi ne ma da la k'a fɔ ko e tɛ den tɔmɔni ou bien ko fa tɛ e la bilahi nka iba hakili lajɛ kosɛbɛ parce que mɔgɔ kekuya kojugu fa bɛ k'a la Iba One kekuyara ka fɛnw n'a ka fanw ye trop il croit que tout le monde est bête comme ses fans talibi bɔra k'a fɔ k'i m'i muso furu i taara pa wolo sɛbɛn ta kun i teri i muso furu sɛbɛn ta ka na Iba One kuma i bɛ fɛ ni e den kɔrɔbayara mɔgɔw ka to k'u ba wolo o ba furu sɛbɛn nabɔ o yɛrɛ ɲɛ na ka kulonkɛ k'a la k'a yira yira la i bɛ fɛ k'i den kunmasuuli don la Iba n'e ma sabali i bɛna ko dɔ kɛ i den bɛ pɔsɔni k'a yɛrɛ kɔnɔ k'a yɛrɛ faga maloya fɛ parce que ne ko hali ne kɔni ne b'a dɔn ne kɔni ne ni n'i den ɲɔgɔn ye ne bɛ papiye bɔ k'a yira a la k'i ba furu papiye filɛ i fa ma kɛ den ne ma i ba furu ka tila ka papiye ta k'a da rezo sanfɛ o kɔfɛ nɛnɛ bɔra k'a fɔ k'i y'a gɛn trois heures du matin i tila ka na tuguni ni huissier ka papiye k'o exposer k'o bila rezo sanfɛ ko comme quoi ko o ye nkalon tigɛ Iba One ni nɛnɛ bɔra k'a fɔ don min na ko e sogoni tɛ wuli i ka hakɛ to yan kuma na terme don ou bien filɛlikɛbagaw ka hakɛ to sinon ne tɛ hakɛ deli fɛ parce que e de ye n yɛrɛ ɲini ka se i yɛrɛ ma e tɛ den ɲɛnama ye nin yɛrɛ de ka di e ye mɔgɔ k'e dɔgɔya pour que i ka se ka stade fa e bɛ tila ka t'i da k'i sogoni foto ta ou bien e bɛ taa e nɛnɛ ko minnu kɛ k'o video dɔ labɔ k'o fɛnɛ di n'i y'o kɛ don o don bilahi n bɛ t'i ju tigɛ ne yɛrɛ ye nkalon kelen dɔrɔn de ye nɛnɛ ka kuma kɔnɔ nɛnɛ ye nkalon kelen de tigɛ o nkalon kɛra mun ye ko Iba One ye n gɛn ka bɔ a ka so so tɛ Iba One bolo a y'i gɛn ka bɔ mɔgɔw ka so aw tun bɛ luwanse la yɔrɔ min na so tɛ Iba One bolo i yɔrɔ i hakili to yɔrɔ min na so t'a bolo quoi i m'a faamuya Gladiaw de bɛ ka nin ko bɛɛ ɲɛɲini k'a bɛɛ tiɲɛ bon Gladiaw mɔgɔ si ma Iba One muso furu sa ni aw tɛ aw de bɔra k'a fɔ ko camisɛfan ni a bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a ni Petit Guimba bɛ ɲɔgɔn fɛ aw de nɛnɛ kɛ sunguruba aw de nɛnɛ kɛ gini aw de nɛnɛ kɛ fɛn bɛɛ aw delila ka anw da mɛn Gaspi ka musoko kuma la aw delila k'an da mɛn Gaspi ka ko kolon dɔ la ko k'a fɔ ko Gaspi ye nin kɛ a n'a muso cɛ aw delila k'o mɛn an ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'an ye ka kuma ko o ko la an bɛ dɔnkilida ko de la Gaspi ye nin kɛ dɔnkilida la a ma diya n ye parce que an tɛ Gaspi nɔfɛ foyi la a ka dɔnkilida kɔ n'a y'a diya ka kɛ terroriste n'a y'a diya ka kɛ rebelle n'a y'a diya ka kɛ zon ye ne mago foyi t'o la n'a ma dɔnkili da ka ɲɛ ou bien n'a ye ko dɔ kɛ min ni dɔnkilida tɛ taa ne fana b'o fɔ bɛɛ bɛ ne dɔn ni o de ye mɔgɔ yɛrɛ bɛ ne ka page suivre o de kama Gaspi ma nin kɛ dɔnkilida la a ma diya n ye mais a ka vie privée ne mago foyi t'o la aw Gladiaw mɔgɔ si tɛ se ka foto publier n'aw ma t'o ba nɛni mɔgɔ tɛ se ka video publier n'aw ma t'o ba nɛni hali ni an ma Iba One foto publier an y'an ka artiste foto publier parce que an ka artiste ni Iba One tɛ team kelen na aw bɛna an ka artiste ba nɛni aw b'an yɛrɛ ba nɛni aw bɛ se commentaire fila la diɲɛ kɔnɔ ba nɛni ou bien TG c'est la loi bon moi je vous dis TG c'est la honte parce que san o san aw de tɔgɔ bɛ ye ko kolon dɔ la san o san aw de bɛ buzz dɔ créer k'aw baw kɛ cogo dɔ bɛ k'aw fa kɛ bɛ ka du wɛrɛ Iba One tɛ se ka balo n'a m'a muso tɔgɔ utiliser a m'a den tɔgɔ utiliser a m'a ba tɔgɔ utiliser n'o si ma sɔrɔ a bɛ taa Armée Mali utiliser o si ma sɔrɔ a bɛ taa Sidiki fa utiliser Iba One a f'i ka fanw ye u ka hakili sɔrɔ quoi fanden fali bɛ yen dɔw ye tiɲɛ ye mais dɔw olu ma tiɲɛ ye wa sungurunbaw bɛɛ b'i ta fɔ na dɔw bɛ yen u ma deli ka furu mɔgɔ ma deli ka furu fɛ yen olu bɛɛ bɛ t'u sigi vidéo la ka dɔ fɔ i mana photo publier dɔrɔn i b'a dɔn i mana photo publier dɔrɔn kanku musa tg c'est la loi tg c'est la loi e ma ye iba one i bɛ ka fɛn o fɛn sɔrɔ a tɛ ka barika i bɛ ka nin bɛɛ kɛ kɔnsɛri la i bɛ ka nin bɛɛ kɛ yuruguyugu la i tɛ ka se ka so sɔrɔ i tɛ ka se ka fɛn sɔrɔ ka tɛmɛ e tɔw kan hali minnu tɛ kɔnsɛri kɛ olu bɛ ka wari sɔrɔ ni e ye o bɛ kɛ cogo di sa iba one danga de b'i kɔ i bɛ tɛ ka wari sɔrɔ tiɲɛ kan de ne bɛ nin fɔ k'a profiter k'a fɔ en tant que ministre de la défense de la wara gang ne b'a fɔ n ka calen bɛɛ an bɛɛ ka siriki suteni ne b'a fɔ n ka soldat bɛɛ bɛɛ ka siriki suteni nin firi don an kana mɔgɔ fa neni an kana mɔgɔ ba neni nkalon tɛ da siriki la k'an to yan tant que siriki n'an ka président bɛ ɲɔgɔn bolo nkalon tɛ da siriki la k'an to yan o kɛlen don wara gang manasi firi kɔnɔna yɛrɛ la